Mfumu wawa mfumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mdala uyu, mdala ameneyu waphedwa ndi antchito ake, mdala ameneyu amachokera ku Malawi ndipo ndi mulimi amalima fodya nde anali ndi munda waukulu kwambiri, kumunda kuja analemba antchito olondera fodya uja nde anapita kokayendera, atapita kokayendera chonchija anthu aja anamugwira kuyamba kumumenya, amumenya iye mpakana kumupha koma akumumenyamo ati iye anakuwa kuti ndine bwana wanu ndabwera kuzayendera. chonde musandimenye. Anthu aja sanamusiye anamumenya mpakana kumupha. Nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti tiunikirane. Kodi chinapangisa anthu aja amuphe iyeyu ndi chani? Nde tiyeni tiyambeni akuluakulu. Tiyambira apa. Iyeyu akumenyedwa anakuwa. Koma anthu aja sanamusiye. Ndekuti anthu aja anaziwa zoti uyuyu ndi target. tikufuna uyuyu anadziwa koma chimene chinapangisa anthu aja kuti amumenye iyeyu ndi mkwiyo mkwiyo chinanso atamupha anthu aja anathawa zimene zikuonesa zoti anthu awawa si ma professional killers chimene chikuonesa zoti anthu aja sanapheko munthu anakhala zoti anaphako munthu bwezi atamupha ndikumugwirira anali ndi mwayi wonse omugwirira chifukwa choti ndi kutchire palibenso amene anawaona nde anakamupha nkumugwirira anakhala zoti anachita opanga plan kuti munthuyu tizamuphe bwezi atapanga zimenezo chinanso ndichi atamupha anathawa kungosiya mtembo uja poteropo ndikuthawa zimene zikuonetsa zoti anthuwa si ma professional killers ndikubweretsanso mawu amenewo ndiye kuti tiyambofufuza nkhaniyi chimene chinapangisa anthu awawa kuti amuphe ndi mkwiyo Mkwiyo umadza bwanji? Mkwiyo umadza chifukwa cha khalidwe mmene mukhalira ndi anthu. Ndiyeno anthuwa iyeyu samakhala nawo bwino. Chimodzimodzinso mkazi wa ku Uganda uja amene anapha bwana wake ku Middle East, Vicky, dzina lake ndi Vicky. Anapha m'mayi uja chifukwa cha mkwiyo. Kupweteka. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti mabwana ena ake mutengepo phunziro. Chonde, kumakhala bwino ndi anthu amene amakugwirirani ntchito. Of course ndiovutika koma muziwalemekeza. Azibwana ambiri mumakonda kunyoza antchito anu, kumawatukwana, agalu, mbuzi. Enanso mumatheka kumawapatsa chakudya ngati agalu. Chonde lekani mchitidwe umenewu chifukwa choti michitidwe imeneyi imadzala mkwiyo mwa munthu. Zotsatira zake angathe kukuphani? Oleza mtima amangosuntha pamalo paja. Koma ena ake ndiye amati timuonese ameneyi asazapangilenso ena. Chimodzimodzi mmene timapangira okuba timamumenya ndi cholinga choti atengepo phunziro asazakabenso kwina. Ndi antchito enanso amapanganso chimodzimodzi. Timulange bwanayu asazapangilenso wina pamalo pano. Atengepo phunziro. Ndiye nkhani yayikulu apapa ndi mkwiyo. Adawawa afa chifukwa cha khalidwe. Mmene ndiyionera ineyo nkhaniyi. anakhala zoti anthuwa amafuna zinthu zake anakamupha ndikuba zimene anali nazo kaya fodyayo nkuba komanso anakamukwirira anali ndi mwayi waukulu omukwirira kutchire kuja koma sanamuphe ndikumukwirira chifukwa choti iwowo anangopanga zinthu zija chifukwa cha mkwiyo sanapange plan kuti akazabwera tizamupha tizamuika chakuti chakuti tizamkwirira koma anangopanga chifukwa choti anangokumana naye ndi mkwiyo pa zinthu zimene amapangira anangomupha sanamuphe chifukwa choti akufuna zinthu zimene ali nazo aa anangomupha ndi cholinga choti asazapangirenso ena zimenezi nde chonde akuluakulu makamaka azibwananu kumakhala bwino ndi antchito anu palinso mmayi uyu amakonda kuzunza antchito ku malawi mukumudziwa anthu ngati amenewa adzakumana nzinthu ngati zimenezi adzakumana ndi wina wake ndithu wokwiya adzapanga chipongwe ndiye chonde akuluakulu ngati muli ndi chuma lemekezani anthu osowa amene alibe osamatenga ngati agalu osamatenga ngati zisilu